aw tulo bɛ wa fm de mankan la nin wagati na ka bɔ mali la bamakɔ an bɛ zeno media sanfɛ facebook ani youtube foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa minnu bɛ k'an namɛn jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an b'a fɔ k'u ni sɔgɔma minnu bɛ tile la u ni tile minnu yɛrɛ bɛ su la u ni su sabu diɲɛ ale kɔnɔ ka dun bɔkari ni dugu jɛra ka ban an bɛ boli joona joona ni k'an kunda kumasoba in kan n'o de tɔgɔ studio thierno ahmed thiam bɔkari bilakun wɛrɛ tɛ anw na Sɛbɛnnikɛla n'o ye kalimu taba ye olu ka magwan min ye sɛgɛsɛgɛli jamana kunkanko la bɔkari an bɛ n'o de ta ni k'o lajɛ a la kunbaba kunbabaw min ka di jamanadenw ye min bɛ jamanadenw nin kan ni k'o sɛnsɛn min ye ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔ k'o da bɛɛ lajɛlen tulokan baara in a tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ karafejuru bɛ an bɛ jakite bolo kumakan kumakan n'o de bɛna bɔ kumaso in kɔnɔ a dangana bɛ ale bolo min ye kunnafoni ye bɔkari tarawele de bɔ jabate an ye bi kunnafoni lasebaaw ye an bɛ de ka yamaruya kɔnɔ kunnafoniw sugandilen bɛ jɛkafo ɲɛmayaso fɛ an bɛna da walon sisan bɛ cɛ ka pe ka ka feerefɛnw lakodɔn
jakite jɔn la ka ni hakilina in bɛ maa hakili bila ka miiri bɔkari bɛɛ k'i laban jɔrɔ dɛ siga t'o la tan ye min ɲɛ tan ye min kɔ o dama dama don bɔkari tarawele ne bɛ n tɛgɛ don joona maa nakun ka fisa n'i yɛrɛ ye info matin sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye seku ba fulakɛ a ye kali bɛ ka kalimu ta sɔgɔmada in na bɔkari tarawele a ko rassemblement pour le mali n'o ye ibrahim boubacar keita ka tɔn bɔkari tarawele e ko farafarali o dugu ma jɛ e sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye commune duurunan section ni o ye musa timbine bɔkari ale na jɛɲɔgɔn olu y'u ka minɛnw cɛ ni k'u kɔ don ni ka parti k'a fili a kɔ kan bɔkari tarawele k'a sababu kɛ min ye bɛnbaliya hakilinaw sabatibaliya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye musa timbine honorable musa timbine bɔkari tarawele ale kɔni kɛlen kɔ k'i Kɔ don bɔkari tarawele i b'a ye k'a fɔ min ye mopti section ye n'o ɲɛmaya bɛ honorable belco bolo bɔkari tarawele ale fana n'a ka jama fana ye datugu k'u bɛ musa timbine kɔ bi u b'a kɔ sini convergence 23 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɛlɛ jugu ye o de wulila rpm kɔnɔ bɔkari tarawele kabini ibrahim boubacar keita ma sa fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi kɔrɔ n'ale ka tɔn ye rassemblement pour le mali Bɔkari tarawele a n'a jɛɲɔgɔn tuma min na u bɔra adema pasj la bɔkari ni k'u sigi ka jateminɛ kɛ min ye adema ye an bɔlen kɔ o la o tuma min ye an ka politigi baara an ka ɲɛta ŋaniya minnu bɛ an na an ka se k'o bila sen kan bɔkari tarawele u jɛra ni ka rpm sigi sen kan a ko n'i y'o sigi don lajɛ ka na bila min ye bi la bɔkari tarawele e don duman camanw de tɛmɛna rpm kɔnɔ o tuma an bɛ don min na ko bi ko bi man di dɛ sabu bɛnbaliya mana don ko o ko la Bakari tiɲɛfɔbaliya mana don ko ko la o ko o tɛna sanayɛlɛn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye san deux mille vingt jamana masakɛkɔrɔ n'o ye IBK ye min ye mankan wulila nɔfɛ k'a ka fanga dafiri o kɛra min ye RPM cɛbaw ɲɛna Bakari Tarawele a waati la maa dɔw kɔni ye dulɔki bɔ ka da k'u kangara IBK ni jamakulu cɛ Bakari Tarawele min kɔni ye cɛba cɛba caman bɛ yen n'olu bɛ wele ko pati kadiriw Sɛbɛnnikɛla yɛrɛ kɛmɛ bɛ ka tɔgɔfɔli kɛ dɔkitɛri Bokari Tereta Bakari Tarawele min ye pati kɔni ye i b'a ye k'a fɔ k'a lafura Bakari Tarawele a puruti purutila min ye kumakan bɛɛ lajɛlen taara k'a sɛgɛrɛ o a ma ɲa min kɔ min ye IBK ka fanga ye u y'a dafiri sɔrɔdasiw nana jamana kunna sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele a waati ko bolodenkɔni yigiyigira maa caman ɲɛkɔrɔ n'o ye RPM kadiribaw ye nin sera ka kɛ cogo di u bɛ sunɔgɔ la wa nin sera ka kɛ IBK la cogo di u y'a janfa nin sera ka kɛ IBK la cogo di u y'a kɔ bila Bakari ko bɛ se ka kɛ cogo di a ko ma bila a yɛrɛ ɲɛna wa dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Musa Timbine Bakari Tarawele ale kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ sabu jamanakuntigi o tun t'ale ka ko tulonkɛla a ko fo n'ale kɔni dɛsɛra min ye wulikajɔ ye ka don RPM ale ni maa minnu bɛ mankan na u nɔfɛ Bakari Tarawele a ka hakilina a min ye a ka miirina mm. Bakari Tarawele e dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'a bolo mm-hmm. a ko a y'o bɛɛ lajɛlen bila sen kan nka ko maa kelen tɛ se ko la mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm. samasamani min ye section duurunan bamakɔ yan Bakari Tarawele ɲɛmaa fila mm. dɔkitɛri Bokari Tereta ale bɛ samasama na ale ni honorable Musa Timbine u bɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ mm-hmm. min ye o ko tiɲɛ o dɛsɛ bɛ ka fɔ hakilina fila parti kɔnɔ a ko dɔ bɛ nkalon kan eh. Sɛbɛnnikɛla ko n'a dun m'a ye k'a fɔ honorable Musa Timbine, unhun, Bakari Tarawele ale ye fin ni jɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛsɛ, awɔ, min ye a fɛtaw ye k'o fɔ, un, k'a ka hakilinaw k'o fɔ, un, bari o dɛsɛra ka ngolo yɛlɛ, un, ale fana y'a jira k'a fɔ n'a dun m'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ yɔrɔ min na, awɔ, a man kan bilen i k'i sigi yen, un, ale y'a ko kɛ bɔ yen, awɔ, a kelen ma taa dɛ, un, a ni jamakulu min ye commune duurunan section ye, un, Bakari Tarawele an bɛ don min na ko bi ko maa caman de fana ko, un, Musa Timbine kunkolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, un, o tuma k'olu fana bɛ yen Convergence deux mille vingt-trois min y'o kɔrɔmasuru ye ale kɔni ka démissionner ka bɔ RPM na a y'a yɛrɛ ka tɔn sigi min ye politigi ŋaniya min b'a kɔnɔ don nataw la Bakari min ye Convergence deux mille vingt-trois o b'a ka danganaya kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko min ye kunun ntɛnɛn ye i b'a ye k'a fɔ min ye kari tɛmɛnen ye n'o bɛnna zanwiye kalo tile tan ani duuru ma Bakari Tarawele kunkan gosira ni ka bɔ Mɔti marabolo la k'a jira k'a fɔ yen section ɲɛmaa bɛ Bɛliko Samasegu min bolo u n'a ka jama fana ye datugu u fununa min ka ɲigin pati la u y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'a fɔ Bakari Musa Timbine o tuma k'olu fana bɛ tugu o nɔfɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko tile tɛ bɔ ka bi min ye dɔw ma nɛgɛjuru ci Bakari k'a jira k'a fɔ k'u bɛ honorable Musa Timbine nɔfɛ ayiwa an bɛ don min na ko bi ni wulikajɔ ma kɛ min ye dɔkitɛri Bokari Tereta n'a ka jamakulu ye min kɔni pati ye i b'a ye k'a fɔ jamakulu bɛɛ bɛna taa Timbine kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye te ka démission ye min ye fununi ye ka ɲigi ka baara bila mɔgɔ ko maa tɛ ko kɛ gansan n'i y'a lajɛ ko kun de b'a la min ye bɛnbaliya min ye tiɲɛfɔbaliya min ye sariya texte sɔsɔli ye a ko n'i y'a lajɛ docteur bɔkari tereta a ye sɛbɛnfuraw yɛlɛma ni ka congrès boloda k'a yɛrɛ kɛ ɲɛmaa ye k'a sɔrɔ pati jamakulu olu ka hakilina tɛ a ko bɛ se ka kɛ cogo di patiba kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye rpm ye bi ni ala ma kunna a bɛna kɛ tomo lankolon ye a ko sabu min ye farafarali ye dugu jɛra ka ban musa timbine maa bɛ se k'a fɔ sa bi ko ŋaniya b'ale bolo kunnafoni filanin an ye min bɔ info matin kɔnɔ sekuba ale ka sɛbɛnnen don
ka fara info matin fasirijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali ni ɲɛ tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant don l'indépendant dawuda sangare nin ye a ka fa ko di fulakɛ ko ko min ye pati nouvel espoir pour le mali n'an k'a ma ko pati nɛma a ɲɛmaaba n'o ye sanba kulubali ye e ko a ma kuma wa a kumana k'a sabu kɛ anw ka jamana sariya bolo kura n'o ye sariya sun kuraba in ye o baara ɲɛbila baaraw n'o ye avant projet ye jamanadenw kan k'u hakilina dili min kan ka marisi kalo nata kɔnɔna na n'a bɛ kɛ dasumusumuli wale dɔ fɛ n'an k'a ma ko référendum o y'u hakilina di n'i y'a ta k'a lajɛ min ye pati nɛma président ye n'o y'a ɲɛmaa ye sanba kulubali sanba ko ko fɛn dɔw kɔni bɛ yen o kɔni u y'olu yɛrɛ pati u y'u ka hakilinaw ye o b'o ta ni k'o da jamana marabagaw ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na cɛmancɛ fanga faamaw u ka o fara u boloda la k'a bɛ kɛ sabu ye ka jamana ni ka dɔ fara a ka basigi kan n'i y'a ta k'a lajɛ hakilina yɛrɛ bɔra ka bɛn n'i y'a lajɛ min ye kari tɛmɛlen janvier kalo tile tan ani duuru san deux mille vingt-trois pati nɛma o ja la b'a la sigida fɔlɔ kɔnɔna na wa n'i ye ko in lajɛ min ye sanba kulubali ye a y'i tɛgɛkɔni sin sariya cɛtigɛ damadɔ ma sariya cɛtigɛden damadɔ ma n'o bɛ article trente trente et un quarante-six ani quatre-vingt-seize ni ka o maana n'an k'a fɔlɔ ni article trente et un o kɔni o bɛ tali kɛ fɛn min kan avant projet de la nouvelle constitution kɔnɔna na min ye pati nɛma ye a ko k'olu hakilina ye fɛn min ye samasamali a bɛ fɛn min nɔfɛ n'o de ye an ka yɛrɛya n'o y'an ka souveraineté ye yɛrɛmahɔrɔnya o ka se ka sɔrɔ k'o tɛ taa n'an ka tabiya n'an ka danbe tɛ n'o y' ban an ka culture k'o fɔ nanzarakan na ko wa n'i y'o ko in ta k'a lajɛ k'a kɔni a sera waati ye sa an k'an tɛgɛkɔni sin kan wɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ bamanankan kan o bamanankan o bɛ na anw ka kan wɛrɛ minnu bɛ yen n'o y'an ka langue nationale wɛrɛw ye olu bɛ tugu a la Hali ka fara tubabukan kan Ɔnkɛ. k'o bɛ kɛ sabu ye Ɔhɔ. min ye anw ka jamana ye an ka yɛrɛya min n'an b'o nɔfɛ Aha. n'an k'an bɛ k'o sɔrɔ yɛrɛ ka se a camancɛ la Ah. a tɔ bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan Aha. wa ni o o tɛmɛna ka bɔ yen Ɔhɔ. min ye eh, sariya cɛtigɛden dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni Ah. min ye article eh, 46 ye Aha. ni n'o bɛ eh, tali kɛ président de la république ka taabolo kan Naamu. min ye eh, parti nɛɛma ka ɲɛ eh, eh, eh, Sanba Kulubali ka eh, kɔrɔfɔ ye Aha. a ko k'a n'a ka tɔndenw Ah. hakili jagabɔ kɔfɛ Ɔhɔ. u ye fɛn min laɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ kɛ jamanakuntigi ye n'i bɛ n'i ka sɛbɛnfuraw don jamanakuntigiya kalata baaraw mana dayɛlɛ waati min na o de ye ko i y'a dɔn sariya min ye sariyabolo kɔrɔ ye a tun bɛ fɛn min yamaruya o de ye k'i si sanga a dan kɔni o ye san bi wolonwula ani duuru ye sanba kulubali ko parti nɛɛma tɔgɔ la k'a ka bɔ o la ka i ka sisanga o ka kɛ bi wolonwula ani fila ye saba ka tigɛ ka bɔ a la ko n'o tɛ k'i kɔrɔlen ko ko caman bɛ yen e tɛna o girinkajɔ ɲɛ sɔrɔ san bi wolonwula ni duuru n'e y'o ta k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye san duuru n'e y'o fara a si kan a ka manda fɔlɔ la k'a bɛ kɛ sabu ye ko caman bɛ yen a hakili t'olu bɛrɛbɛn tugun min ye jamana yɛrɛ ka girinkajɔ caman bɛ yen min ye jamanakuntigi sen kan ka ye kɛnɛ minnu kan sababu walima banamisɛnninw sababu e tɛna ye o kɛnɛ kɔnɔna na sanba ko ko n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen article 30 n'i y'o fana ka taabolo ta k'a lajɛ min ye anw ka faaba ye o tɛ bamakɔ ye wa mali faaba o ye bamakɔ ye ko ko faaba ko k'a bɔ bamakɔ la ni ka taa n'a ye' ka marabolo dɔ kɔnɔna na o fana bɛ anw ka ni constitution kura in a bɛ a kɔnɔna na avant projet in kɔnɔna na wa min ye parti nɛɛma ka hakilina ye olu ko ko a kana cɛ ka bɔ faaba kɔnɔna na yan dɛ Faaba kana sama ka bɔ bamakɔ la ka taa n'a y'an ka marabolo wɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko min ye faaba kura ye o ka sigi sen kan o fana tɛ taa bɛnkan kɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye halisa parti nɛɛma ka kɔrɔfɔ ye u ko k'olu bɛ référendum n'a baaraw bɛ sen na ni minisiri tun ye wele bila u ma a yɛrɛ jaba la minisiriso la olu bɛ a nɔfɛ bi u bɛ a nɔfɛ sini olu fɛ la ko ye transition dɛmɛnli ye ye kalata jɛlen ye o ka se ka sigi sen kan n'o sigira sen kan baara minnu bɛ ani jamanadenw ka hamina ye fɛn minnu ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka ta ba la kalata ka kɛ jɛlenya kɔnɔ jaabiw ka se ka bɔ jɛlenya kɔnɔna na AIGE sigikun y'o ye o AIGE fana o k'i jɔ a jɔyɔrɔ la maa ɲɛda kana lajɛ maa ka nafolo kana lajɛ maa jɔyɔrɔ kana lajɛ min ye jamana ye ni aw jamana jamanadenw ka hɛrɛ bɛ kalata jɛlen min na o ka sigi sen kan o baaraw ka se ka boloda nin tun ye sɛbɛn min na an y'a sama ka bɔ eh l'Indépendant kɔnɔna na dawuda sangare a ka fasiri don hali bi an bɛ ko min na o ma ban info siti wari min ye la rédaction ye u jɛra k'a sɛbɛn min kɔni ye ibrahima jawara n'o ye damangile ye a ka tɔn n'o ye Maliens tout court MSD Bakari Tarawele e ko min ye wulikajɔ ye o daminɛ na Bakari sabu min ye tɔn in sigili ye Bakari b'a ye k'a fɔ ka kunkelenna ni hakilina ta k'o di jamanadenw ma Bakari mainfin tɛ yecogo in i ka hakilina i ka miirina i ka taabolo Bakari Tarawele n'o sabatira ka ban Bakari min ye kanubagaw bɛ caya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Damankilen n'o ye Ibrahima Diawara Bakari n'o de ye MTC MSD awɔ i b'a fɔ ko mouvement tout court unn Bakari Tarawele a ka parti bolo min bɛ ye unhun a ko u bɛ wulikajɔ min na awɔ Bakari Tarawele wulikajɔ dennin tɛ unhun sabu min ye n kun gananen don unhun a ma se walɛli la n'i ye banfula bɔ bɛɛ lajɛlen b'a ye siga t'o la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ kari tɛmɛnen unn Bakari min ye Bamakɔ yan unhun kɛrɛnkɛrɛnnenya Kalabankura sud extension awɔ Bakari min ye section sabanan ye unn o baaraw bilala sen kan i b'a ye k'a fɔ maa min bolo o de ye Daramani Samake ye unhun sɛbɛnnikɛla ko unn a ko wele bilalen bɛ jama ma Bakari Tarawele min ye jama ye u y'a dɔn k'a fɔ nakun ye fɛn mun ye Bakari Tarawele ko ko tɛna balan fiyewu sabu min ye mali kunkanko ye mali ye an bɛɛ lajɛlen jɔ faso ye a ko min ye mali kunkanko ye o tɛ tulonkɛ ko ye a ko mali ko o ye wulikajɔ ko ye jan ko min ye mali ɲɛmaa sigi kurako ye min ye mali marako kumako ye Bakari Tarawele ko jɔn de b'a fɛ o kuma ka fɔ i kɔ sɛbɛnnikɛla ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye dramani samakɛ fɛ yen min ye cɛkɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jeninen dɔn Bakari kuma olu taara ni k'a walawala ni k'a da jamanadenw tulo kan dɔ wɛrɛ tɛ min ye mouvement tout court MSD a ka hakilinaw de bɛna da tulo kan maaw ko an tun kɔrɔtɔlen bɛ nin baara in ka sigi sen kan sabu an tulo b'a la kabini waati jan o tuma min ye anw ka section trois ye ala danko jira an na Bakari Tarawele min ye baaraw sigira sen kan maa min yɛrɛ kɛra section trois secrétaire général o kɛra dankɔrɔba yɛrɛ ye n'o ye Ibrahima Diawara Damankilen maa min kɛra ka dankan ye o kɛra Abubakari Togola Bakari Tarawele min kɔni tigɛrɛ fɔra u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye section i b'a ye k'a fɔ min kɔni comité a membre tɔw sigira a ko n'i y'a lajɛ u wulila ni k'u kan kɔrɔta Bakari kuma min bɛ u da o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka mali jɔ mali tɛ jɔ ni tulonkɛ ye mali tɛ jɔ ni daga sunɔgɔ ye jamana minnu bɛ n'u jɔlen bɛ ka ɲɛ Bakari Tarawele u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ye sɛbɛ de kɛ Tiɲɛ. u ye dusu de ta Awɔ. u ye baara kɛ min y'o dusu n'o baara n'o hakilina ɲumanw ye o dabali n'o fɛɛrɛ Bakari Tarawele min y'o taabolo ɲuman ye Awɔ. an k'o de ma ko politiki an bɛ don min na ko bi min ye Ibrahima Diawara Damankilen y'a jira k'a fɔ o politiki sɔrɔla ka ban Awɔ. Bakari munumunu salo t'o la bilen o sɛbɛn dilanna ni k'o da ka jamanakuntigiya makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ tile ti bɔ ka bin Awɔ. Bakari Tarawele ni a mɔɔnɔ ma bɔ ka ɲɛsin fan dɔ fɛ a ko Bamakɔ tɛmɛnen kɔfɛ min ye komite bɛ bamakɔ fan tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kita sikaso buguni garalo kucala bila ɲɔnɔ ɲɔrɔ du sahel gundamu mɔti bema tesalitɔ mande bɔkari tarawele k'a ti fɔ ka ban hali faransi jamana bɔkari tarawele i b'a ye k'a fɔ don o don komite dɔ bɛ sigi sɛbɛnnikɛla ko ala tɛna mɛn min kɔni ye congrès belebele o bɛna bila sen kan bɔkari tarawele ni ka nin kura k'o fiyɛ tɔn na min b'a to hali bi hmm. bɔkari tarawele tɔn ka kuntilenna tɔn ka taabolo bɔkari tarawele jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn hmm, hmm. min ye mouvement tukoro msd bɔkari tarawele hakilina wɛrɛ t'a la o de ye ka jamana mara ka jamana kɛ jamanadenw sago ye malikura ko kuma bɛ ka fɔ a yɛrɛ yɛrɛ min ye malikura ye k'a bange o tɛ sabati abada iziniw ka caya Baarayɔrɔw ka caya forow ka caya dunkafaw ka caya min ye denmisɛnw ka kalanko ka yiriwa bɔkari tarawele furakɛliw ka yiriwa bɔkari tarawele i b'a fɔ ko malidenw sigilen bɛ ka fɛn minnu makɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ min ye dama kelen ko o labɛnna ka ban k'o datugu ka malidenw yɛrɛ makɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye a ye min bɔ info sept la rédaction olu ka sɛbɛn don ka fara info sept mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo fo n bɛ bɔ n'o ye
Cɛ ka pe k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ kafo jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye i tɛgɛ don ba tɛgɛ don ni bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko kaloum info don kaloum info nin ye Asan bajalo nin ye a ka fa asan bajalo ko ko min ye référendum ko kuma min n'o bɛ sen na n'o y'an ka jamana sariya sunba a baara ɲɛbila baara minnu kɛla n'o ye avant projet ye k'a ta k'a da jamanadenw ɲɛkɔrɔ na waasa u ka se k'u hakilina di a kan o bɛ taa dasumsumli wale o bɛ tɛmɛ o de sira fɛ n'an ko a ma nansarakan na ko référendum maaninfin k'u hakilina di anw b'a fɛ walima an t'a fɛ o baaraw ka se ka boloda ka bila marisikalo baara ninnu bɛɛ lajɛlen in tiimɛni ka bila o O kɔnɔna na Haan wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ a lajɛ min ye anw ka ministre d'Etat ye ɔhɔ ministre min kɔni n'ale ka baara ɲɛsin bɛ ɛ bɛɛya n'o ye démocratie ye an ani jamana cɛmabɔli n'o ye décentralisation ye an n'o ye colonel Abulayi ɛ Mayiga ye o don ale kɔni a tun ye weele bila parti politique tɔnw ma an minnu kɔni caman bɛ yen u y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ni ka taa weele ni k'a lamɛn o kɛra nka caman fana bɛ yen anhan olu y'a jira k'a fɔ k'u sen tɛna ye ɛ weelekan in lamɛli la haan n'i y'a ta k'a lajɛ an o dɔ bɛ cadre ɛ d'échange des partis politiques o bɛ olu ka taabolo ni k'a kofɔ o don n'i y'a lajɛ min ye CMAS ye ka fara ni cadre d'échange des partis politiques kan u y'a jira k'a fɔ ko min ye katimu ye katimu min n'o taama bɛ ka di an ka camancɛ fanga ɲɛmaaw ma n'u kan ka kalata camancɛ fanga kuncɛtɔ la ni ka kalata baaraw labɛn k'a boloda a kɔnɔna na ko a bɔ bolodali baara minnu n'o fɛɛrɛw tigɛlen don ka bɛn waati min ma k'o kɔni olu sigan b'a ma ni ko in bɛna kɛ ka bɛn don a n'a waati ye wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye cadre d'échange des partis politiques ye don u ka kuma lasela ni o kɔni o ye Amadu Koyita ye don Amadu Koyita ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni u tɛna jɛn n'a ye tuguni min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka anw ka politigi a fɔ anw ka jamana politigi taabolo bolo ni k'a ta ni k'a ja k'a kɛ u yɛrɛ kelen ta ye wa u y'a jira fana k'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ nin baara ninnu bɛ boloda n'o ye référendum ye k'a ka kan k'a sɔrɔ EJ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye, anhan, n'an k'a ma EJ, anhan, o bɛ kɛ k'a sɔrɔ o sigila kalo wɔɔrɔ, Ɔn! ko nka ko n'i ye ɛ, ɛ, EJ ka baara yɛrɛ de lajɛ, Ɔn! u taala k'u bila baara la k'u yamaruya Anhan! jamanakuntigi fɛ Ɔn! n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye Anhan! ka bɛn janvier kalo tile tan tɛmɛnlen O don. ma san 2023 Hali. ko wa k'u bɛna baara jumɛn kɛ nin ko kɔnɔna na A nin fɔ dɛ. furajɛ kɔnɔna na Anhan! ko wa ko ka t'a sɔrɔ EJ kɛlenw Ɔn! n'a siginna a Ɔhɔ. bolofara ka kan ka y'an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna Awɔ. na Minnu ka kan ka baara kɛ ni bolofara kumaba ye ni EJ jabala min n'o bɛ sɔrɔ faaba kɔnɔna wa ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ ko majɛ bɛ fan caman fɛ nka n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ ala ma hinɛ Sumayila Sise la ale ale min dun ye URD o président ye n'a minniji dɔgɔyala maa minnu b'a a nɔkan minnu bɛ a kɔ k'a ka hakilinaw ta ni k'a don ba la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen I tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko jamana an sen bɛ danga min na bi farafarali k'o tile tɛ ko bawo a bɛ kɛ sabu ye ka jamana nin ka fanga dɔgɔya an ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ i b'a fɔ cɛ kelen k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ kɛ sabu ye jamana a bɛ fɛn minnu laɲini mali yɛrɛ kɔnɔ wali mali kɔ kan o bɛɛ lajɛlen ɲinifɛn ka se ka kɛ sɔrɔfɛn ye wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen min ye anw ka ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Mayiga ale kɔni y'a jira K'a fɔ ko min ye anw ka carte d'identité biométrique ye, naamu, o baaraw kɔni nun donna, an, wa k'aw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔ, an, kalatala bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka kalata sɛbɛn sɔrɔ, anhan, bawo min ye carte biométrique in ye, an, o de bɛna kɛ ka kala ta, awɔ, wa n'i y'a lajɛ, lajɛ, fɛn kɔni don fɛn min n'o a ko a jɛlen bɛ, an, ko nka, un, ko ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen ma timɛ ka bɛn o waatiw n'u o o o bolodacogo ma, anhan, ko yalima k'a tɛna kɛ majɛ ye nin kalata ninnu nataw kɔnɔna na wa Nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a saba ka bɔ kalo fɔ kɔnɔna na asaba a ka fa maafin'i jɔlen tɛ ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi ɲɛna bɛ k'i kɔ di ka tɛ don fɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye a jamu tɛnɛn jamu tɛnɛn ko an ka taa sirakɔrɔ mketana min ye sigidalama ye u dusu kami kamilen ka ɲɛsin maa dɔ ma n'o de bɛ fɛ ka sacɔn de N'o ye taji feere ye k'a jɔ sigida la diyagoya o tɛ bɛn dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bokar Traoré a ko n ma deli ka nin ye n ma deli ka nin mɛn i bɛ nin bɛɛ de ye an ka jamana in kɔnɔ a ko min ye sariya kan sɔsɔ ye Bokari nafolo ale kɛmɛ ka hakilina caman cɛ Bokari min kɔni an ka jamana ye Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ yɛrɛsagokɛ damatɛmɛ ko kɛ Bokar Traoré nin bɛɛ lajɛlen de bɛ Mali kɔnɔ tile bɔ fo ka taa tile bin sɛbɛnnikɛla ko a ko Sirakɔrɔ Megetanakaw Bokar Traoré bi u nisɔngoyalen bɛ a ko n'i y'a lajɛ lotissement SD Bokar Traoré o sigibaw minnu bɛ centrale de l'énergie o kɛrɛfɛla la Bokar Traoré u kɛmɛ ka kɛ kulu ye u ma kɛ kulu ye sira fila kɔnɔ Bokar Traoré o de ye hakilina dɔ tara ni k'u ka sigida sɛgɛrɛ n'o de kɔni ye maa dɔ ye ale kɔni ye ŋaniya siri n'a tɔgɔ ye ko Mamadu Ndaw k'a bɛna taji feere yɔrɔ dilan sigida la sɛbɛnnikɛla ko a ko taji feere yɔrɔ Bokari nafolo ɲini yɔrɔ don Bokari olu ka collectif k'olu tɛ don maa n'i ka hɛrɛ cɛ, awɔ, Bokari ko bɛɛ lajɛlen ka baara y'i ka baara ye, un, nka baara min bɛ yen, un, Bokar Traoré n'a bɛ na ni bɔnɛ ye sigida la, awɔ, ko sigidalamaw man ɲi k'u sigi k'o lajɛ, siga t'o la, sɛbɛnnikɛla ko, an, a ko maa kelen ka sɔrɔ, an, ani jama ka hɛrɛ, awɔ, Bokar Traoré k'o mana da ɲɔgɔn kɔrɔ min ka kan ka ta ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn, unhun, sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ sigida min filɛ nin ye, unhun, Sirakɔrɔ Megetan kɔnɔ Bokar Traoré n'i y'a lajɛ sow sɔnsɔnnen bɛ ɲɔgɔn kan, un, maa min kumana nin ko in na collectif tɔgɔ la o de ye Haruna Sidibe ye, unhun, fulakɛ ko, un, Bokar Traoré olu ka nin collectif ma sigi hakilina fila kama u diminen de ye nin collectif sigi ni ka dudon fara ɲɔgɔn kan k'u ŋaniya k'o jira ɲɔgɔn na ni k'a jira k'a fɔ u ka sigida Bokar Traoré min kɔni maa dɔ ye n'o y'u sigiɲɔgɔn ye Mamadu Ndaw Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ olu ɲɛnama sumalen a sinna ka na bali de ka na station d'essence k'o jɔ u kɛrɛfɛ a ko so tugulen bɛ station na Bokar Traoré min ye station ye i b'a fɔ ko tasuma Ala m'an kisi la ni balaka wuli kɛra don min na denmusow bɛ so kɔnɔ musow bɛ so kɔnɔ maa b'o kɔlɔlɔ dan dɔn wa sɛbɛnnikɛla ko min kɔni station ye kabini u y'a ye don min na olu fana m'u sigi k'o ye olu ye wulikajɔ boloda ni ka taa Kalabankoro o mairie la ni ka taa maire ladɔnniya monsieur le maire n'i t'a kalama station min na kan an ka sigida la walima yamaruya sɛbɛn dir'u ma wa u bɔra yen

ye kunnafoniw laselen u y'a ye k'a fɔ sariya tɛ jɛn n'a ye abada sabu min ye taji feere a bɛ kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de la a tɛ kɛ yɔrɔ min man'i diya Bokar Traoré min kɔni faamaw ladɔnnen o tuma min kɔni station ye an ma jɛn n'a ye a ye n'a ta ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ye n'a ta k'a bɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye a ye tɛgɛ nɔ bila kɛ min ye a décision ye maa min kɛra sababu ni k'a décision di dɛ a y'a annulé k'a bɔ a ma o tuma min ye station ye a ka ta ka bɔ an ka sigida la i b'a ye k'a fɔ den aa k'a bɔra a ma ko min ye Kalabankɔrɔ maire ye Bokar Traoré ale ni directeur régional de l'assainissement u y'a bɔ a ma ko décision annulé la station tɛ kɛ sigida la bilen a ko banna minɛnw cɛ ka bɔ yen minɛn minnu bɛ n'u y'u installé ka ban sɛbɛnnikɛla ko hali bi min kɔni station ye a baaraw bɛ senna sabu min kɔni chantier o de bɛ senna nin waati la Bokar Traoré taji feere yɛrɛ ma daminɛ nka station min ye chantier baara min bɛ senna n'i y'o taabolo lajɛ o b'a yira k'a fɔ hali bi Mamadu Daw a fari ma faga fɔlɔ baara kɔni a bɛ ka kɛ don o don dɔɔnin bɛ fara fara baara kan Bɔkari e ko station ni dayɛlɛli tɔ cɛ ka jan ye sɛbɛnnikɛla ko min ye sigidalamɔgɔw ye u jɔrɔlen bɛ tigɛ ka jamana sariya bolo la maa bɛ se k'o fɔ sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko bɔn n'i ye kunnafoniw lajɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ station a bɛ yɔrɔ min na a n'o man kan o dɔrɔn tɛ dɛ min kɔni ye haute tension ye Bɔkari n'o ye dagabana filiba minnu bɛ tɛmɛ sanfɛ station ye a bɛna na k'o fana kɛrɛfɛ a ko o de ye ka se ka tasuma fara tasuma kan maa tɛ kocogo dɔn yɔrɔ minnu tɛ maa sigiyɔrɔ ye yɔrɔ minnu tɛ taji feere yɔrɔ ye k'o de bɛna boloda olu ka sigida la ko o tuma na k'olu bɛ kɛ min wa maa b'i yɛrɛ ɲininka yala Ala k'an n'a cɛ janya ni kasara wulila don min na o stationtigi kelen bɛ tila tugun k'a bɛ taa mɔgɔw deli sigidalamaw a filɛ nin ye dɛ ko i b'i ka ko gɛlɛya sa o bɛ sɔrɔ ka diinɛ sa o y'a to ne ni mɔgɔ tɛ ɲɛ diinɛ ko in na o bɛ diinɛ sama nin tɛ silamɛ ye walima nin tɛ nin diinɛ ma ye diinɛ ko k'an ka yafa ɲɔgɔn ma a baara ninnu don a fɔlen ma k'a man ɲi ɛ mun de b'a kɛ o tuma i ko k'i ni maa tɛ ɲɛ jumɛn na o tuma maaw bɛ mun fɔ walima ka ko dɔn ka tila k'a kɛ ko a ko cɛlen kɔ k'i bɛna diinɛ ko sama ka jɔ n tɛ jɛn n'a ye e tɛ jɛn n'o ye n t'i lamɛn o yɔrɔ la e bɛ diinɛ tigɛ k'o bila kɛrɛfɛ i b'i ka npalan yuguyugu yen han npalantigi han npalantigi sɛbɛnnikɛla ko tɔgɔ da n na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ sigidalamɔgɔw kɔni y'u ka tiɲɛ yira nkalon ni tiɲɛ tɛ kelen ye a ko min kɔni ye sigidalamɔgɔw ka collectif ye Bɔkari nin ko in a laban bɛ taa to olu de ta la sabu min tɛ min ye min man ka sigi min na min man ka bila min na o tɛna se ka ko ye abada o tuma min ye Mamadu Daw ye Bɔkari k'a ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini k'olu t'a n'a ka hɛrɛ cɛ dɛ nka olu ka kɛnɛya olu ka min kɔni olu ka jansɔrɔ u n'u ka denbayaw ka lafiya ko de jɔ bolo la a ka minɛn cɛ k'a ka taa fan wɛrɛ fɛ filɛ de ye an ye min bɔ ndkatɛ don fɔ kɔnɔ a jamut ale ka sɛbɛnni don
ni jamu tɛ ka bɔ ndkateurununi la an jɔ don an bɛ fɔ la nin ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn k'a ma ko katɔ don kato Maa min ka fasiri ye nin ye o ye A B N ye A B N ko k'an ka taa chambre de commerce d'industrie du Mali la dɛ CCIM n'i ye ko in ta k'a lajɛ kɔlɔlɔ o wulilen bɛ président nɔfɛ n'o ye Youssouf Bathily ye Youssouf Bathily e ko kɔlɔlɔ yɛrɛ ma kɛ sababu ye o ka a cɛni ka taa a kɔ sɛmɛ kasoba kɔnɔna na wa n'i ye ko in lajɛ min ye CFA wari ye o miliyɔn caman ye k'o tununa a nɔ na wa min fond Covid ye n'o de ye diɲɛ laban bana min n'a funufunu a munumunu ka se anw ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw u ye fɛɛrɛ kɛ nafolomugu dɔw ka kamaru ka fara ɲɔgɔn kan min ye maa minnu bɛ yen n'olu ni dɛmɛ ka kan jagokɛla kunda ka taa se dɛsɛbaatɔ kunda o ka ta ni ka di jagokɛlaw ka soba ma o min y'u kumada ye n'o ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye walasa Yusufu Bacili o min y'a ɲɛmaa ye a n'a ka bureau maaw u k'a lajɛ sa dɛmɛ bɛ se ka don anw ka jagokɛla misɛn ni kunba ni cɛmancɛ ma cogo min na walasa min ye gɛlɛya in ye n'o ye bana in ye n'o ye Covid 19 ye o kɔlɔlɔ fiɲɛ a ka se ka tɛmɛ maaw kan k'a sɔrɔ dadigi ma kɛ u ka sɔrɔ dabolo la nka n'i ye ko in lajɛ ko nafolo in min di la n'o ye fond Covid 19 ye ko yalima k'a donna a da fɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye sefɔ wari miliyari tan bɔɲɔgɔnko ye o de tununna fond Covid 19 ko in na ee wa n'i ye ko in lajɛ kokura ɔhɔ e ko funufunu wɛrɛ wulilen tɛ tuguni wa Han bawo n'i y'a lajɛ Un. min ye ɛɛ fasiri kɛbaa ka fɔ ye Ɔhɔ. u ko k'olu ye ha- u ye garijɛgɛ sɔrɔ An. ka taama kɛ ka taa bɔ an ka marabolo fila kɔnɔna na Naamu. min ye chambre de commerce a bolofara minnu bɛ yen An. n'o ye chambre régionale de commerce et des- et des ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu hali n'a m'u tɔgɔ fɔ u ni olu ye baro kɛ u y'a jira k'a fɔ fɛn min mɔnɛ bɛ u la Yusufu Bacili furadama a sigi furadama ka na bɔ sisan la k'a kɔni b'a la ka baara kɛ a yɛrɛ kun kelen a n'a yɛrɛ hakilina wa n'i ye ko in lajɛ min ye olu ka chambre régionale ninnu ye mobilier de bureau n'o bɛ tabaliw kofɔ n'o bɛ sigilanw kofɔ o caman kɔni o layidu tun t'a mɛn nafolomugu yɛrɛ bɔra koyi min kɔni n'a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan n'i y'a kasabi lajɛ a bɛ taa jɔ sefɔ wari Miliyɔn ɛɛ 18 bɔɲɔgɔnko la, han, ko nka kɔfɛ, ɔn, i b'a lajɛ min ye sefo wari miliyɔn kɛmɛ ani tan ani seegin ye, ɔnhɔn, o de kɔni o t'a la ka bɔ budget kɔnɔna na, un, ka t'a sɔrɔla bɛnkan tun ye min ye, ɔnhɔn, o de ye sefo wari miliyɔn tan ani seegin ye, ɔn, ko yalima ko sefo wari miliyɔn kɛmɛ in, ɔn, ko o kɔni o bɔra ni kan jumɛn ye, ɔnhɔn, wa n'i y'a lajɛ fana, ɔn, a jirala k'a fɔ ko mobilier de bureau minnu bɛ yen n'olu kɔni tara ka taa di olu ma u ka chambre de régionale ninnu bureau kɔnɔna na ko yalima ko minɛ ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ko min ye vérificateur général ye n'a ka maaw bilala ka ko in sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ nafolo ko kalama n'a ko sɛgɛsɛgɛla k'a taa ni ka segin k'i b'a ye a bɛ taa ye ko wɛrɛ la ko min kɔni a bɛ maaninfin dabaliya ban a ne mɔ fali o bɛ ye sange n'i ye ko in lajɛ sefa wari miliyɔn tan ani seegin ko mun bɛ t'o wolo sefɔ wari tan a fɔ miliyɔn kɛmɛ ani tan ni seegin la miliyɔn kɛmɛ in k'a taara min ɲininkali ka kɛ ko ni fond Covid 19 sefa wari miliyari tan n'o tununna n'o kɛlen bɛ gɛlɛya CCIM kɔnɔna na ko yalima ko min ye o mobilier de bureau ye miliyɔn tan ani seegin ni bɛnkan tun ye o ye ni bɛɛ lajɛlen y'i ka yamaruya di ko miliyɔn tan ani seegin bɛ taa yɛlɛma ka kɛ miliyɔn kɛmɛ ni tan ni seegin ka taa kun jumɛn kan n'i ye ɲininkakali kɛ fɛsɛfɛsɛli fasiri kɛ b'a ka fɔ la miliyɔn kɛmɛ in k'a ɲɛ ka fɔ wa ko sugubilaw fana bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ a ko ma fɛsɛfɛsɛ PV tɛ dilan a la wa n'i ye ko ninnu lajɛ min ye sugu ninnu ye sugu ninnu kɔni bɛ tɛmɛ perezidan ka daŋaniya kɔnɔna na a bɛ tɛmɛ i b'a fɔ a ka da a ye cogo min na ka t'a sɔrɔ min ye tɔn yɛrɛ josɛya sababu ye olu tɛ labato n'o ye statut et règlement ye minnu kɔni n'o ma labato k'a bɛ taa wolo fɛn wɛrɛ la

Ayiwa us nɔ mahamani mɔto a ko min ye camancɛ fanga a ɲɛmaw ye mɔto n'u ma wuli kajɔ kɛ mɔto sabu an bɛ don ko bi min ye kolonɛ asimi gta ni ka taa bila dɔta sokɛkɛ ko kala mayika mato u sigiko tan u wuliko tan mɔto kuma min b'u da o de ye mali kurako ye min ye hakilina jugu kɔrɔ minnu bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ baarakolon jugu ni baarakolon kɔrɔ minnu bɛ yen bakari tarawele an ka se ka ɲinɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ min ye mali kura ko hakilina ye fasoden ɲumanya hakilina baara kɛ jɛlenya ni tiɲɛ kan o ka se ka waleya sɛbɛnnikɛla ko nka n'i ye ko taabolo lajɛ hali bi o ye dalafɔli ye dɛ bari min ye sɛbɛnnikɛyɔrɔ ye ani tɛrɛn kanna ko yɔrɔ kelen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko e collectif des docteurs vacataire ye bakari olu dusuman kamikaminen don hali bi u y'a jira k'a fɔ bakari min ye mali sannayɛlɛn kalansobaw ye n'o bɛ université kofɔ bakari tarawele jamana se t'ale ye ni ka lakɔli karamɔgɔbaw ta bakari maa minnu ye docteurw ye u ye kalan janba kɛ u kɛn bɛ ka jɛ ka kɛ kulu ye min ye fasoden ɲumanya hakilina ye ni k'u jɔyɔrɔ fin mali kura ko la sɛbɛnnikɛla ko u b'o baara la ala nan'a kɛ jamana kɔni ye min ye concours dɔ boloda Janko a bɛ se ka taa ɲɔgɔndan na maa min bɛ yen an mago bɛ cɛden minnu na n'olu sɔrɔla ɲɔgɔndan kɔnɔ tiɲɛ ani jɛlenya kɔnɔ bakari tarawele yamari bɛ di olu ma ni ka fara tɔw kan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni concours kɛnɛ min sigira dɛ bakari ko ala kun kana kɛ sabu k'a kɛcogo ma ɲa sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu tigɛ donna baaraw la ka ban u bɛ ka baara kɛ u diinɛ ŋaniya ye u ma ta jamana fɛ bakari tarawele fɛn o fɛn ka kan ka di lakɔlidenw ma n'o ye sannayɛlɛn lakɔlidenw ye u b'o bɛɛ lajɛlen dɔn k'o dɔn bakari pan kɛra olu kunna dɛ ni ka taa maa dɔw ta maa minnu yɛrɛ bolo tɛ lakɔlikaramɔgɔya la lakɔlikaramɔgɔya notion bakari tarawele walima lakɔlikaramɔgɔya a dusukolo yɛrɛ tɛ maa min na ni ka t'olu ta ka na olu kɛ a ye a baara ta k'o bɛ se ka kɛ cogo di nin ye yɛrɛsagokɛ ye nin ye banbaanciya ye o tuma nin ye mali kura ko kuma bɛ ka fɔ nin ye tigɛnɛnɛ ye ka ɲɛcogo ma Sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi ɲɛna a ko min ye sannayɛlɛn minisiri ye Bakari Tarawele n'o ye porofesɛri Keyita ye i b'a ye k'a fɔ bolodenkɔni ta ni ka ɲɛsin ale ma nin kɛra cogo di Bakari Tarawele n'i ye min mɛn baladennin da a na kɛ n'a y'o mɛn balaba da maa minnu bɛ n'olu bolo bilala ni examen a labɛnni na Bakari Tarawele u y'a labɛn ni hakilina jumɛn u y'a labɛn ni miiriya jumɛn ye Bakari Tarawele munna maa minnu n'a ka kan n'a dɔnniya b'u la munna pan kɛra olu kunna ni ka taa maa wɛrɛw ta Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko nin ye yɛrɛsagokɛ ye jamana in kɔnɔ o tuma min ye alamisa tɛmɛnen ye collectif ye sit-in belebeleba kɛ Bourse du travail da la ni k'u ka dusukun kamikami k'o yira k'u ŋaniya yira k'u ka tɔɔrɔ yira k'a ɲini jamanakuntigi fɛ Bakari Tarawele a ka wuli a ka jɔ a ka tiɲɛ bange Bakari Tarawele min ye kɔnkuru min kɛra a ka bɔ a ma joona joona sabu olu yɛrɛ ka jateminɛ la maa minnu taara ni olu kɛlen ka mankan ci su fara tile kan olu de ta ye tiɲɛ min ye jamanakuntigi ye ɛ maaw kɛlen k'u ka concours sɔrɔ k'u ka examen ni ɛ ɛ joli joli de bɔra a ma sɛw buruti min bɔra a ma jamana in kɔnɔ dan b'o la ɔ ayiwa examen concours min bɔra a ma dan t'o la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele n'o ye Usumani Mahamani ye a ko min ye olu sigilen bɛ ka min makɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ b'olu fan fɛ u b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ to olu ta la Bakari Tarawele ko Mali ka hɛrɛ b'o de la u tɛ fɛ ka mankan wɛrɛ ko ka fara mankan wɛrɛ kan a ko olu de ye lakɔlikaramɔgɔw ye dɔnniya dibaaw olu ye dɔkɔtɔrɔw ye u ye kalan minnu kɛ Bakari Tarawele olu sigilen ɲɛna k'olu ɲɛ ko maa minnu n'a man kan k'olu ta ka bila a la Bakari k'u tɛ se k'u sigi k'u da makun koyi Bakari k'a fɔ ko ka bɔ nin ko la o tuma min ye kolonɛli Asimi Goyita ye o tuma k'u sigilen bɛ k'a lajɛ sabu k'u b'a dɔn ko tiɲɛtigi don o tuma k'a tɛna nin ko in bila ten fufalaki kunnafoni filan ye an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔ usumani mahamani ale ka sɛbɛnni don Mali Tribune ka fara usumani mahamani kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wa Jabate an ka muɲu maa min sigi bɛ dugumɛnɛ dingɛ da la o sen tɛ a la fiyewu ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko Kalum Info Kalum Info a kuma bɛ maa min kan bi o ye Fatumata Batuli e Ɲani mouvement an b'i kɔ o ɲɛmaa ba Batuli Ɲani mouvement an b'i kɔ kabi a sigi furadama ka na bɔ sisan la a koɲumanya kɛwale a a kan tɛ k'i jaso k'i jɔ ni o ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ a ye taama minnu kɛ kɔsa in an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye Kayi mara ye min ye baɲumanya kɛwale caman ye a y'o boloda wa n'i y'a lajɛ min ye hali an ka tasuma bɔlɔ minnu n'olu bɛ turu an ka dankun la n'o ye fetirikolɔriw ye o camanba di o ta ka di di Kayi faamaw ma n'o ye otoritew ye waasa lakisidan n'o ye siraba kan kasaara ye caman ba ka bɔ a la o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye kɛnɛya o taabolo kɛnɛya' ka se ka don ba la o tɛ taa minɛn minnu kɔ n'o ye kit sanitaire o caman da la ka di lɔpitaniso caman ma Kayi mara o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ min ye fatuma batuli ɲani ye a ma dan o ma min ye an ka marabolo dɔ fana bɛ yen ni a bɛ wele ko Madibaya ni ani Waliya n'i y'o lajɛ o furancɛ kɔnɔna na dugu o dugu bɛ yen e ko a ma dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin an balakaw ma wa min ye jibondow ye ka se ka baaraw ninnu don k'o ta k'o di an balakaw ma filɛ jiko gɛlɛya minnu bɛ Kayi mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na wa n'i ye baara ninnu lajɛ min ye Waliya ani e kɔlɔn ye o furancɛ kɔnɔna na togoda minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye jibondow sɔrɔ a n'a borne fontaine min bɛ se ka kɛ sababu ye robinet kun munumunu ji ka suuru hali ji tɛ kɔrɔya ni si ye baara ninnu ninnu donna ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen de ma janvier kalo tile tan ani wɔɔrɔ san 2023 wa n'i y'a lajɛ nin an balaka ninnu kɔni ye dugawu caman de ta ka ɲɛsin Fatumata Batuli Ɲani ma a n'a ka jɛrɛjɛkulu ni o ye mouvement An b'i kɔ ye u ko k'Ala k'u bolo mɛɛn u ka baara la u bɛ baɲumanya wale min na jamana seleke naani kɔnɔna na k'Ala ka dɔ fara a kan halisa wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye hali sa Bafulabe cercle ye olu ko ko Bafulabe cercle k'a kana ɲinɛ u kɔ koyi ni dɛmɛ min dalen filɛ ka di Madibaya ma ka tɛmɛ Waliya ni kɔlɔn fɛ o kɔni ko a ye baara ɲumanba kɛ ko nka ko Bafulabe cercle tɔ minnu bɛ yen gɛlɛya bɛ fan minnu fɛ a seko n'a damajira a k'o baara ni k'o boloda ka ɲɛsin olu fana ma kɛrɛnkɛrɛnyala min ye jiko ye jiko k'o de ka gɛlɛn marabolo fɔlɔ kɔnɔna na min kɔni an balakaw olu U kɔni bɛ sɔli ka wuli ka taa ji de ɲini ji fana ɲinitɔla a n'a kɔlɔlɔw n'a gɛrɛntɛw ni a maritabaw u bɛ ɲɔgɔn na min ye Batuli ye a kɔni ye layiru k'a di k'a fɔ min ye marabolo fɔlɔ kɔnɔna ye ka taa se an ka marabolo tɔw ma a ka seko ye n'a damajira ye fɛn min ye mouvement An b'i kɔ tɔgɔ la k'a n'o baara ta ni k'a boloda ka ɲɛsin u ma nin sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Kalum Info kɔnɔna na
n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔla n'i y'a bila gɔngɔla tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kunnafoni min sumana ka kan ko ka bɔ ɲɛmayaso la n bɛ dan sigi o la Tarawele nin ye waleɲumandɔn ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn Mali kɔnɔ Mali kɔkan ayiwa kunnafoni damadɔ b'an bolo kɔrɔ an bɛna sɔɔni segin o kan
Wa FM ma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio.